Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? Mwana woopsa kwambiri, pamavuto pamtendere, ndidzapitirira kuima pachilungamo, ndipo olo patabwera imfa, patabwera mfuti, patabwera unyolo, sindingaope konse. Koma ikafika nthawi yomuimirira munthu amene ndi wakumudzi, amene ndi wothodwa, amene ndi wolephera, amene ali wakufuna koma amalephera kuti alankhule chinthucho, mpulumutsi wao kapena president wao wa anthu osauka kuno ku Malawi woyamba ndiye ndi chinocho ndipo palibe amene angandinyumwise. Sindigawa maswiti konse. Sindiyang'ana mbali. Ine ndidzaimirira Mmalawi osayang'anira chigawo chimene akuchokera. Ndipo ine sinditengeka ndi ndalama. Olo mutabwera ndi ndalama, olo mutabwera ndi zotani, ine sindingasiye kuwaimirira anthu amene ndi osauka. Lero ndi 3rd March. tsiku limene timakumbukira amalitiri, makamaka a ku Nkhata Bay, amene analimbana nako kulimbana kwabwino ndi cholinga kuti dziko lino la Malawi anthu apeze ufulu. Ndipo tikakayang'anayang'ana kapena kafukufuku tikampanga mokwanira bwino, timapeza kuti anthu amene anafa kwambiri muno mu dziko azungu atabwera ndikupanga upandu kufuna kuwazunza anthu ukapolo ndiye ndi anthu aku nkhata bay ndi chifukwa chake lero anthu onse amalunjika ku nkhata bay mwambo umene unali unayenera kukhala mwambo wapamwamba kwambiri Mwambo wowakumbukira anzathu amenewawa monga mmenenso zimachitikira ku Chiradzulu pa 15 January kukumbukira ntchito zabwino za John Chilembwe zimene zikanakhala kuti ndi maiko ena miyambo imene ili yabwino kwambiri ndipo ikuchita bear ma fruits koma kunoko it's just business as usual. Uwu ni mwambo umene amautenga andale kuti akashaine? Tikunena panopa President Chakwera ndi gulu lake anyamuka kale zulo kufika ku Nkhata Bay, ali mu Mzuzu. Lero azipanga matama awo kumapita ku Nkhata Bay ko kuti akaoneke kuti afika, kuti akaoneke kuti iwo ndi amene akulamula dziko lino. Koma funso ndimafunsa nkumati, inde mwafika ku Nkhata Bay, muli mu Mzuzu kukonzekera mwambo wa lero, mukapange ndale, muka mukashaine, muonese chuma chanu, koma munthu mmalawi amene adafera dziko lino kapena zimene adafera anthuzo zikuchitika pa ground? Anthu ali ndi ufulu? Mmalawi muno anthu akudya bwino? M'Malawi munomo aliyense amene ali m'Malawi ali ndi zoyenereza? Kodi ntchito imene idagwira anthu amenewawa gulu la akina John Chilembwe komanso anthu awawa aku Nkhata Bay, a Malitiri aku Nkhata Bay amene anazunzidwa kwambiri, kodi zimene adaferazo ndi zimene Amalawi akukumana nazo? Amalawi ali ndi ufulu? Amalawi ali ndi chakudya? Amalawi ali ndi malo? chifukwatu zimenezi ndi zimene anafera anthu a ku Nkhata Bay. Ndiye tikamakhala ifeyo amene tikupanga matama lero, tizidzifunsa kuti kodi tikupita ku Nkhata Bay kukapanga chani? Tikupita ku Nkhata Bay kuti tikanene kuti chani? Kodi zimene anthu anafera amalitiri a ku Nkhata Bay zo zikuchitika? Nanga ma promises amene munachita promise chaka chatha kuti mumanga kaya Orton Chirwa, yunivesite mu- mumanga nde- bwalo la ndege zilipo misewu kodi ku Nkhata Bay ko mukumanga misewu ana akuphunzira kodi anthu kumenekoko sakuzunzika nafuna ndikulankhuleni inu a president chakwera chifukwa chonena kuti mmanamizidwa kwambiri Anthu amene akuzungulirani amakunamizani. Purezidenti wanzeru amafuna azimva zimene anthu akumuuza. Purezidenti akuyenera kuchikhalidwe kupangidwa celebrated osakhala kuti akafika kumalo azitukwanidwa. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti siku la lero ndi lopanda meaning makamaka kwa anthu aku Nkhata Bay chifukwa siku la lero linayenera likhale ndi meaning kwa anthu aku Nkhata Bay mutapita ku kumenekoko kukafufuza kuzera kwa ma ministers anu a- ako- ochokera ku Nkhata Bay ma MP ochokera ku Nkhata Bay mafumu ochokera ku Nkhata Bay akuwuzani kuti anthu aku Nkhata Bay wo akunjoya ndimaona ngati siku la lero ndi siku lopanda ntchito makamaka kwa anthu ochokera kwa a TA M- M- M'bwana A- a TA M'bwana anthu ako ochokera kwa a TA M'bwanako ndi siku lopanda ntchito ku Nkhata Bay North ndi siku lopanda ntchito kwa anthu aku kasasire bunji ndi siku lopanda ntchito chifukwa ukapolo ulipobe ukapolo anthu akuugwirabe kuchokera ku Nkhata Bay North ko. Ineyo sindikuonapo chifukwa chokuti anthu azikachitira celebrate kapena kukumbukira chifukwa leroli tinayenera kuchita celebrate poona ma fruits, poona zintchito zimene zili kale pa ground. lero mukapita ku nkhata bay ku nkhata bay north mukapeza kuti anthu aku ka- ka- kasasire bunji anthu kumene koko ndi akapolo anathawisidwa kumalo kwawo anathamangisidwa kumalo kwawo anamenyedwa kumalo kwawo tikunena pano akukhala pa malo ena pa tchalichi cha ccap mwezi uno mwezi uno mwina ndi wa folo anthu amene wa akuzunzika kwambiri muziko lawo la Malawi chikhalirenicho ati kumene ndi ziko la democracy chikhalirenicho ati lero anthu akuchita celebrate kukumbukira amalitili ndiye mufuse kunena kuti kodi a Malawi Malawi muno muli ufulu mupeza kuti munthu wokuda alibe ufulu amene ali ndi ufulu ndi munthu wobwera azungu ndi amene ali ndi ufulu chifukwa zimene zikuchitika ku uh, ku Nkhata Bay North ku Kasasire ndi Bunji anthu amenewo si a Malawi ndipo tithokoze kwambiri a Bishop ma Bishop a Katolika kuzera kwa Bishop Mtumbuka a Bishop Ryan a Bishop Fred komanso Father Ndowera amenewawa tiyathokoze kwambiri komanso mpingo wa Livingstonia CCAP amene akhala akupereka chithandizo kwa anthu amenewawa amene anathamangisidwa ndi Malawi Army imene ntchito zake inali yoteteza anthu amenenso malo awo ndi ku Viphya osakhala kumene kuku ku Kasasire ayi. anthu amene wawa tikuthokozeni mwapaderadera inuyo ma bishop chifukwa munapita kumeneko kukaona anthu kuwapasa zakudya kuwapasa ng'ombe kuwapasa zinthu zosiyanasiyana malo amene kuli azimayi ndi ana amene akuzunzika koopsa chifukwa cha Malawi Army imene inapita ndikukalanda malo not kungonena kuti malo tikamanena kuti malowo ndi awo anthuwo ndipo ati iye mbwanawo akunena chilungamo chifukwa kumaloko kuli kuzera ku uh, ministry of lands kuli anthu amene anapanga lizi anapanga lizi malo amenewo kuti ndi awo lero kubwera ulamulirowu kuzera ku malawi army imene ili ndi utsogoleri wovuta anapita kumene kuja kukathamangisa anthu kuwamenya anthu tikunena pano anthu aku- opambana 1000 akuzunzika 265 families zimene zili kumeneku tikatitu family si munthu mmodzi ma families 265 ali kumene kuku kuzunzika ndiye lero muzinyamuka ndi mimba zanu gwede gwede gwede ndikumanena kuti ati kupita ku Nkhata Bay kumakakumbukira anthu a Martyr chikhalirenicho mu Nkhata Bay mu anthu ndi akapolo tikunenatu kwawo kwa a Vuwa Kaunda kwawo kwa ah, anzathu awawa aminista amphamvu kwambiri a Namajekete kwawotu kwa iwowo anthu akuzunzika kwambiri kwa activist uyu Ben Longwe anthu akuzunzika kwambiri kumeneko ndi akapolo ndiye ine sindikuchionapo chifukwa chonena kuti muzika- muzikanyamuka gweje gweje and chomvetsa chisoni chonena kuti mutaona kuti president wanu akupita kumeneko dzana dzanali ndi pamene munapita usiku kumakawawerenga anthuwo ndikuwapatsa ati 400 bags za chimanga chopanda ndiwo, anthu okuti akungokhala, sakugwira ntchito, sakupanga ma business koma mukukawapatsa 400 bags chonsecho kuti muonetse kuti boma lanu is a caring government. Anthu akhala over 5 months ali pamenepopo akuzunzika, kulephera kupita mmawailesi, kulephera kupita pa TV, azimayi kulira kuti ifeyo tawonongeredwa nyumba zathu, tagumuliridwa, cha- chi- cheni- chakudya chathu chaotchedwa. Leroli ndiye mmene mwaona kuti ndi tsiku lokuti purezidentiyo akupita kumeneko, ndiye basi mano nyindu, nyindu, nyindu kumapita kumeneko kumakalemba anthu. inu ndi asatana kwambiri mmalawi munomu ukapolo kulibeko ndipo palibe amene akunjoya kuchokera ku Nsanje mpakana ku Chitipa ndi ulamuliro uwuwu tapitani ngakhale ku polisi mukaone mmene anthu akuzunzikira ku polisi polisi imene inayenera kuti iziteteza anthu polisi imene inayenera kuti izisamalira anthu kale lija nati tinkati tikapeza vuto amalawi timathamangira ku polisi koma ayi ndithu masiku ano zosiyana kwambiri apolisi ndi amenenso akuonjezera kuti anthu aziphedwa anthu aziberedwa apolisi akukhonza leroli kulemba lipoti chifukwa chokuti alandira ndalama ah, kunena kuti munthu ameneyi wafa chifukwa chakuti chakuti koma akunama chikhalirenicho munthuyo wachita kuphedwa mupite ku Nkhotakota kwa ku Chatoloma polisi ku mudzi wotchedwa kuti uh, Chamakala mukaone zimene zachitika kumenekoko last week munthu amakanganirana malo ndi anthu ena ndipo anthu ena aja anakwanisa kumupha munthu uja atamupha munthu uja anapita kuka- kukahonga apolisi a kwa Chatoloma ndikunama kuti mu- aname kuti munthu ameneyi wafa ndi bp Kuteroko munthu anathamangitsidwa ndikukayikidwa kumanda. Tithokoze akubanja amene alinso ndi m'bale wawo wa ama, wa, amene ndi m'busa anapita kuka, kukamang'ala ku polisi ndipo tithokoze a, a Kasungu polisi popereka chilolezo ndi madokotala kukafukula munthu uja ndikukampeza kuti munthu uja anaswedwa mutu. Yet apolisi ya pa Chatoloma analemba lipoti lonena kuti munthuyo wafa ndi BP koma ali ndi magazi okhaokha thupi lonse magazi ochita kusamba. Apolisi amene anayenera kuteteza anthu leroli asanduka mimbulu, asanduka anthu oopsa. Dziko la Malawi limene mukamanena lero kuti ndi tsiku lokumbukira a, a, a, amalitiri kwa ineyo it is completely nonsense chifukwa anthu akuzunzika muno m'Malawi. anthu akuzunzika muno m'malawi ngakhale alimi alimi ana aujeni a nzimbe alimi a fodya alimi a tiyi ali, pena paliponse anthu akuzunzika ndiye mukanene kuti ziko lino ziko lino ndi la ufulu ndi kunali bwinonso kuti azungu omwewo akanangobwera azitimenya mmene amatimenyera muja koma anthu ama, ana, amapeza kena kache kusiyana ndi agalu ngati inuyo afiti ngati inuyo asataniki inuyo ndikumazunza anthu kumaoneka ngati mukufuna muzitilamulira koma ziko lino likuzunzika ndi apa mwamenya inu filimu ndikupereka statement yanu kunena kuti zinthu zisika lero mande yeti zinthuzo sizingasike mukufuna muwamenyere nkhondo ma traders, anthu a business? Anthu ayamba kale kufunsa kuti tamva kuti ati katundu wasika Monday nde timati tikupatseni ndalama mutisungire. Ndalama yache uji- nd- katundu wache uti ati asike Mondayo? mukufuna mutenge muchite shift blame ya kulephera kwanu muwapase amwenye muwapase maburundi muwapase anthu a business Ndi apa ena a police so amubera mzimayi, mzimayi wosauka kunyumba kwake kunabwera anthu okuba, abako nsapato, abako chimanga, abako ndalama. Kukamugwira munthu uja kupita naye ku police ya ku Liwonde, munthu uja ndikupezeka, basi ndikuwauza amayi aja kuti bwerani mawa. Mawa ee, aah kupitako, aah iyayi, wa police palibe. Kuyifufuza nkhani, munthu uja amumasula. ku Liwonde kumenekoko alandira ndalama zija kuchokera kwa munthu, munthuyo amuthawisa. Apolisi afikatu poopsa ng- kuposatu mkangotu. Omwe aja tikuwadalira ajatu. So mukamanena kuti aye leroli ndi tsiku lopita ku ujeni kuma- ku amalitiri, amalitiri ache a chani? Anthu akuzunzika ku Nkhata Bay ukuku. Anthu akuzunzika ndi akapolo mmalawi munomo mupite ku chitipa mukaone zimene zili kumeneko ku wenya uku ku nthalire mukaone mavuto ali kumenekoko ndiye ndikumanena kuti fwi fwi fwi fwi fwi ife tikufunanso tilamulire 5 years 5 years ya amanyu it is completely nonsense tapitani ku nsanje mukaone mene anthu akuzunzikira tapitani ku mangochi mukaone anthu mene akuzunzikira kunkhotakota ku ndekha kunangosanduka field yomapherako anthu kaya siku jaso kunaphedwaso nyamata wina akupita kukwaya ndikumupha pakana lero munthu wokuphayo ndikumutulusa kundende pakana lero ati chifukwa che mbale ache ati ali ku high court Mangofuna zomazuza anthu. Muchite declare ziko ilili kuti ziko ili si la ufulu. Ziko ilili ndi la anthu a satanic. Ziko ili ndi la anthu okuba, manjanjawidi. Palibe pomwe mukanene kuti ife tili pa ufulu. A Malawi sali pa ufulu. A Malawi akanakhala pa ufulu akudya bwino, akudya katatu, zipatala zilipo, mankhwala aliko, koma palibe chimene chilipo iya. Amalawi akanakhala kuti ali pa ufulu bwezi pano ali ali ndi zinthu zawo osakhala kuwachita turn into beggars kumawayitana ku stadium ndikumawamenya a pmf kumamenya kumeneko kwa anthu chifukwa chokuti akulandira chimanga. Ndithu president ndi president vice ndi vice kupita ndi kumakagawa kamba ndi kumawagawira anthu kamba I think ifeyo we are a sick nation. So siku limeneli kwa ineyo sindikuliona kuti ndi siku labwino olo la John Chilembwe jalo limangokhala la anthu andale kuti iwo azionesere muona zimene ati alankhule kumenekoko muzichere koma nkhani ndiyonena kuti anthu aku kasasire ndi bunji apasidwa chimanga zana chifukwa chokuti purezidenti akubwera ku nkhata bay kuti akaoneke kuti kumenekoko ati purezidenti is a caring president Kuli a minister kumeneko amphamvu cannot take any action kumuuza president kuti anthu akuzunzika. Kuli ma MP kumenekoko palibe chimene angapange ku Nkhata Bay. So don't musatinyase nazo zimenezi kumanena kuti anthu anthu aku Nkhata Bay ati akakumbukira ati za aujeni a, a, a malitiri. Amene ndingamukumbukire ine lero kumeneko ndi Chilimatu chifukwa cha nyimbo ya wakupo, wakupoka wanangwa basitu ndimamukumbukira tsiku limene jalo chaka cha- chaka chatha chija akuyimba nyimbo imeneyi kumene kujako chilima mzimu wake uuse mumtendere afiti inu anthu oyipa inu amene mukuzunza amalawi ndipo mulungu akuyendereni mwapaderadera akanakhala kuti tili ndi purezidenti weniweni leroli akanalamula kumenekoko akanalamula kunena kuti anthu abwerere kumalo kwawo army azipita ku vipya firing range Iwo aja abwerere ku malo kwawo osamazuza anthu mmalawi momuno ndikumanena kuti zikoli ati ndi ufulu that's completely nonsense bon kalindo ndili wokwiya kwambiri mmawa uno it's completely nonsense from njeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa